Is físeán é seo do dhaltaí na hArdteistiméireachta 2021 atá ag déanamh staidéar ar ábhair taobh amuigh den scoil agus do dhaltaí atá ag staidéar go hiomlán taobh amuigh den scoil. San fhíseán, míneoimid na céimeanna ar chóir a ghlacadh le cinntiú go mbeidh tú incháilithe le haghaidh grád creidiúnaithe. Déanfar gach iarracht grád creidiúnaithe a chur ar fáil duit. Caithfidh go bhfuil fianaise ar fáil chun marc céatadán measta a bhunú uirthi. Mar sin féin, mura bhfuil fianaise den sórt sin ar fáil, Ní fhéadfar grád creidiúnaithe a sholáthar i ngach cás. Má tá imní ort go bhféadfá a bheith sa chatagóir sin, moltar go láidir duit scrúduithe mhí an Mheithimh agus na comhpháirteanna ábhartha eile a dhéanamh mar nach féidir dearbhú a thabhairt go bhféadfar grád creidiúnaithe a sholáthar duit. Faoin am seo, chláraigh tú cheana féin ar an Tairseach Féinseirbhíse d'Iarrthóirí agus chuir tú isteach ar ghrád creidiúnaithe a fháil sna hábhair a roghnaigh tú. Cuir príomhoide nó comhordaitheoir na scoile ar an eolas i scríbhinn go bhfuil staidéar á dhéanamh agat ar roinnt ábhar go hiomlán taobh amuigh den scoil a luaithe agus is féidir. Ba cheart duit deimhniú scríofa a lorg ón scoil go bhfuarthas an fógra go bhfuil staidéar á dhéanamh agat ar roinnt ábhar taobh amuigh den scoil. D'fhoghlaimeoirí atá ag staidéar go hiomlán taobh amuigh den scoil, ní mór dhuit óst scoil nó óst ionad foghlama a aimsiú chun maoirseacht a dhéanamh ar chur isteach na marcanna measta ar do shon. Sí an scoil nó an t-ionad foghlama ina bhfuil sé socraithe at na scrúduithe scríofa a dhéanamh i mí an Mheithimh a bheidh mar óst-scoil nó óst-ionad. Sé ról an phríomhoide nó an comhordaitheoir an próiseas seo a éascú. Ní mór teagmháil a dhéanamh leo leis an bpróiseas a thosú. Rachaidh an cúntóir na ngrád creidiúnaithe ó d'óst-scoil i dteagmháil leat am éigin tús mhí na Bealtaine agus iarrfaidh sé nó sí ort sonraí teagmhála a thabhairt den duine nó na daoine a chuir an teagasc ar fáil duit taobh amuigh den scoil. Ní mór duit ar dtús cead a fháil uathu é seo a dhéanamh. Mura bhfuil teagascóir nó múinteoir agat taobh amuigh den scoil, ní mór fianaise i scríbhinn a chur ar fáil maidir le do chuid foghlama. Rachaidh an Cúntóir na nGrád Creidiúnaithe i dteagmháil leis na teagascóirí agus na múinteoirí seachtracha agus leis na daltaí nach bhfuil teagascóirí nó múinteoirí seachtracha acu maidir leis an bhfianaise a chuirfear isteach le haghaidh marcanna measta. Más múinteoir nó teagascóir cláraithe an duine atá ag soláthar teagaisc duit taobh amuigh den scoil, iarrfar ar an duine sin an fhianaise ar do chuid foghlama atá ar fáil dó nó di a athbhreithniú agus a roinnt agus marc measta maidir le d'fheidhmíocht dhóchúil san ábhar nó sna hábhair a sholáthar. Ceapfaidh an scoil painéal múinteoirí cláraithe freisin, a dhéanfaidh athbhreithniú ar cibé fianaise atá ar fáil, a rachaidh i gcomhairle le múinteoirí nó teagascóirí seachtracha más gá, agus a úsáidfidh a mbreithiúnas gairmiúil chun teacht ar mharcanna measta duit. Déanfaidh príomhoide nó comhordaitheoir na scoile maoirseacht lena chinntiú go leanfar na nósanna imeachta cuí. Tá seans ann go ndéanfaidh an painéal teagmháil leis an teagascóir nó múinteoir cláraithe chun bunús an mheastacháin a chuir siad ar fáil a phlé. Nuair a bheidh na céimeanna sin curtha i gcrích, cuirfidh an painéal múinteoirí cláraithe do mharc measta faoi bhráid an phríomhoide nó faoi bhráid an chomhordaitheora. Mura bhfuil tú rannpháirteach i dteagasc taobh amuigh den scoil, iarrfar ort fianaise scríofa ar do chuid foghlama a sholáthar don Chúntóir Gráid Creidiúnaithe, lena hathbhreithniú ag an bpainéal múinteoirí cláraithe ón scoil. Níor cheart go ndéanfadh daltaí teagmháil dhíreach leis an bpainéal múinteoirí cláraithe chun an próiseas cinnteoireachta a bhaineann leis na marcanna measta a phlé. Más rud é nach mbíonn an teagascóir nó múinteoir cláraithe rannpháirteach leis an bpainéal, cuirfear sin in iúl duit agus tabharfar deis duit fianaise scríofa a chur isteach. Tabharfaidh an scoil fógra duit más rud é go gcinnfidh an Painéal Múinteoirí Cláraithe, ar chúis éigin, nach féidir marc measta a chur isteach i do leith. Má tá imní ort nach mbeifeá in ann na céimeanna seo a chomhlíonadh, moltar duit scrúduithe mhí an Mheithimh agus na comhpháirteanna ábhartha eile a dhéanamh. Caithfidh daltaí atá ag staidéar go hiomlán taobh amuigh den scoil agus daltaí atá ag staidéar roinnt ábhar taobh amuigh den scoil eolas ar leith a sholáthar. Is féidir é seo a dhéanamh trí fhoirm faisnéise tosaigh a chomhlíonadh, ar fáil ar gov.ie tulslais ardteist. Caithfidh daltaí an fhoirm a chur isteach chuig an scoil nó ionad foghlama ábhartha tráth nach déanaí ná Déardaoin, an cúigiú lá déag Aibreán. Teangacha neamh-churaclaim. Rinneadh socruithe speisialta ionas go mbeadh ar do chumas Grád Creidiúnaithe a iarraidh agus a fháil i leith na dteangacha neamh-churaclaim ar a bhfuil staidéar á dhéanamh agat taobh amuigh den scoil. Ar chúiseanna éagsúla, ní dócha go mbeidh aon taifead ná aon fhianaise chomhsheasmhach maidir lena gcuid foghlama ar a bhféadfaí grád creidiúnaithe a bhunú ag scoláirí atá ag déanamh na n-ábhar sin. Siad seo a leanas na teangacha neamhchuraclaim. Faoin am seo, chláraigh tú cheana féin ar an Tairseach Féinseirbhíse d'Iarrthóirí agus chuir tú isteach ar Ghrád Creidiúnaithe a fháil sa teanga neamhchuraclaim a roghnaigh tú. Chun deis a thabhairt do scoláirí fianaise ar a gcuid foghlama sa teanga neamhchuraclaim a sholáthar, déanfar Measúnú Inniúlachta sa Teanga a reáchtáil go luath i mí na Bealtaine i scoileanna ar fud na tíre. Tá sé i gceist go mbeadh formáid an mheasúnaithe inniúlachta cosúil leis na measúnuithe taobh istigh den rang a d'fhéadfadh múinteoirí a úsáid in ábhair eile chun bonn eolais a chur faoi na marcanna measta do scoláirí. Cuirfear tuilleadh eolais maidir le formáid agus fad an mheasúnaithe inniúlachta ar fáil níos déanaí. Úsáidfear na marcanna a bhainfear amach sna measúnuithe inniúlachta mar fhaisnéis chun bunús do ghrád creidiúnaithe i do theanga neamhchuraclaim a aimsiú. Má chuireann tú an Measúnú Inniúlachta i gcrích i mí na Bealtaine, beidh tú incháilithe chun Grád Creidiúnaithe a fháil. Má dhéanann tú an scrúdú scríofa i mí an Mheithimh, beidh tú incháilithe chun grád a fháil sa scrúdú. Nuair a eiseofar torthaí na hArdteistiméireachta, beidh do chuid torthaí bunaithe ar an gceann is fearr de do Ghrád Creidiúnaithe nach mbeidh ar fáil ach i gcás go ndéanfaidh tú an Measúnú Inniúlachta i mí na Bealtaine, nó de do ghrád scrúduithe, nach mbeidh ar fáil ach i gcás go ndéanfaidh tú an scrúdú scríofa i mí an Mheithimh. Leis an treoir iomlán a léamh, téigh ar an suíomh gov.ie, tulslais ardteist.